gị ị fụwa ihe dị iche na ndụ gị ị nọ na amerịka ị nọ na dubai ị nọ na asia kọntrị ọbụla indonesia kọntrị ọbụla anyị nọ malaysia ee ebe ọbụla anyị nọ ee ọ bụrụ na ị doziri agwụ gị ị ga na-agba okirikiri maka na ọ agwụ na-ebute ego ọha na eze ndị igbo ekelekwa m unu mma mmanụ ala abia steeti ekele unu ala Anambra steeti ekelekwa m unu ala Imo steeti mma mmanụ ala Ebonyi steeti mma mmanụ ala Imo steeti ekele nụ ala Naijiria mezuo unu n'ọkwa nwanne unu HSM aka ji ọfọ ọba agụiyi ee o nwe onye jụrụ m eyi gara aga maka agwụ m asịzi ka m pụtazi bịa kọtụ ihe agwụ bụ ọtụtụ n'ime unu ndị na-esoro m na tiktok ndị na-esorokwa m na youtube unu na-afụ- unu na-afụzie ụmụ ihe m na-akụzie kedu ihe bụ agwụ agwụ bụ mmụọ mmụọ anyị ji bịa ụwa enwe agwụ agwụ dị categories enwe agwụ ọhịa enwe agwụ ahịa enwekwa agwụ mmiri enwekwa agwụ agwụ chi agwụ chi onye ụwa agwụ dị n'iche n'iche agwụ dịkwa ọtụtụ mana a sị na mberede nyiri dike mana mberede ka e ji ama dike ọ bụrụ na ị pụtara ụwa ị maghị onwe gị ya bụ na i dozibeghị agwụ maka na agwụ na-emebiri mmadụ ife agwụ na-emebiri mmadụ ife agwụ na-ayakasịrị mmadụ ife o nwe ndị nwe ezumezu agwụ Agwụ ahịa agba agwụ creative agwụ agwụ a ji azụ afịa ndị na-eme biznes ị ga-afụ na mmadụ tiri aka na biznes under 3 months 6 months o mebela ọfụma maka na o doziri agwụ ya agwụ mmiri ndị na-eje na mmiri jee kụọ mgbịrịmgba ọ bụrụ na i dozicha agwụ gị dozie agwụ gị ọfụma agwụ gị ga na-akụziri gị na-agwa gị ife ị kwesịrị ije mee na mmiri ka ọfọ ị na-agọ na-aza agwụ ezumezu ọ ja- jack of all trade master of none ọ bụrụ na i doziri agwụ ezumezu i ti aka eba ya adị ka na ị na-eme ọfụma mana ọfụma ị na-eme i ti aka eba confusion adịrị confusion akarịa agwụ ọhịa bụ nke ndị a na-akpọ dibias mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ bụrụ na ị bụ onye mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ i doziro agwụ gị ọnụ ị na-anụ ama na-adị ire maka na agwụ ga na-ayakasịrị gị ife ọ idozi agwụ gị meme agwụ gị emema gị fụwa ihe dị iche na ndụ gị ị nọ na amerịka ị nọ na dubai ị nọ na asia country ọbụla indonesia country ọbụla ị nọ malaysia ee ebe ọbụla ị nọ ee ọ bụrụ na ị doziro agwụ gị ị ga na-agba okirikiri na ọ agwụ na-ebute ego ọ agwụ na-enye connection agwụ ga-eme gị ihe ọbụla i tiri aka ya agawa ihe ọbụla i tiri aka gị fụba ihe dị iche n'ime ya ọ agwụ so na ọ ga-adị mma ka unu lụọ agwụ unu dozie agwụ unu nye on- onye ụwa unu nri mbuchi unu nye onye ara bịara ụwa ya bụ imecha ihe niile o mere eme nye ya nri gọdo ya dozie agwụ gị dozie chi gị i nwee connection with ndị mmili gị dozie ndị mmili gị ka ị fụ ihe dị iche ka ị fụ otu ị ga-eji mewe ihe ihe a na-akpọ otule odi ka ị fụ otu ị ga-eji mee nnukwu maka na ọ bụrụ na ị dozichara ihe a niile kpọrọ afa o nwero ebe i ji azụ aga ndewonụ na n'eze ndị Igbo tata ma ga-amala anyị mma ahụ ihe ọma gị na-eme ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị ọgazi ọgazi n'aka ọgazi ọgazi n'aka ekpe. mma mmanụ